Igbo kwezuenu akwa ụnụ ndị Igbo ụnụ ọwụkwa ndị Igbo ụnụ ọwụ ndị ugwu ụnụ ọwụ ndị ofe mmanụ akwa ụnụ ndị Igbo kpọmkwem ndị ma ihe e, ndị na-aga mba erifọ nri ndị ma ihe ewu na-eri ehe taa ma ga anyị ga-aga ga tute nri ewu n'ime ọhịa ebe anyị na-aga akwa ụnụ ma ihe ma otu esi etute nri ewu anyị tụtecha nri ewu anyị etute nkụ anyị tụtecha nkụ anyị egbutekwe ma ihe niile a ma akụziri otu esi eme ya n'igbo anyị anyị- anyị hụ ụdara ya aghọta ụdara onye ọbụla ga-agbaju akpa ya agbaju ụdara ị ga-aragide ụdara ka ị igbo kwenu kwezuenu em oke nwa kwụrụ aka m nwa kwụrụ aka m akwa ị ga-eso anyị aga yes ị ga-eso anyị aga em ọmarịcha akwa ị ga-eso anyị ehe nke a wụ na-emere m nke a wụ popu popu John Paul nke ịtọ nke a wụ nwa kwụrụ aka m em, ah, sorry ewu, ọ, nke a wụ nwa ka nwa nwa ka nwa nke a wụ udu mmiri wụ- ai, udu mmiri nke a wụ onye amị nke a wụ kpọkịrịkpọ kpọkpọkpọ kpọkịrịkpọ lee na anyị ai, onye nsọ onye nsọ nọkwa ebe a lee na onye nsọ What of um, Odogwu? onye nsọ onye nsọ lee n'anya ebe a ehe hụrụ onye nsọ nke a wụ nwa fada nwa fa ee ezi udo nke a wụ ezi udo ee nke a wụ nwa fada nwa mama n'ụwa niile nwa mama ka nwa mama lee ehe anyị niile zuru ezu and ebucha mma anyị ga-aga na-aga tụọ nri ewu ngwa bịa ka anyị gana bịanụ hmm. anọ na line akwa anyị na-aga akwa anyị na-aga ọfụma ka anyị bido ebe a ụnụ ama ihe dị ihe a

dese ya ebe a ngwa ndị ji mma unu hụ igu nkwụ unu egbutuo ya ee ndị ji mma ga gbutuonụ igu ehe pụta onye pụta n'ụzọ pụtanụ n'ụzọ

ọzọ anyị ga-egbugoro ya ewu ewu erie unu na-eri ka ewu si eri nri kee ihe a na-akpọ ewu na oyibo goat goat ehe and atụrụ na-erikwa ya o atụrụ and goat wụkwa ofu ihe atụrụ kee ihe a na-akpọ atụrụ n'oyibo sheep Eh? sheep ehe ngwa desa ya ebe ahụ egbuzila na ọmụ nkwụ unu ama ihe wụ ihe a unu ama ihe wụ ihe a bịa lee m ihe a onye ga-agwa m ihe wụ ihe a Ha? ọmụ nkwụ ị ma na ọmụ nkwụ a ọmụ nkwụ a ga-eto wụrụzie igu nkwụ ọkwa ị ma ama Eh? ọmụ nkwụ a ga-eto wụrụzie igu nkwụ ọ ihe ọmụ nkwụ ji sị na na ọ sị na o- eh, mkpu akịrịka na m- nwa mgbe nta ọ gwara ọ gwara igu nkwụ sị ya hapụ na nwa mgbe nta na ya na ọ ga-ahụ igu nkwụ igu nkwụ a gwara ọmụ nkwụ sị ya nwa mgbe nta na ọ ga-ahụ ihe ya na-ahụ n'elu nkwụ na ya ga-ahụ ihe ebe o togidere bịazie dị otu a otu a ka ọ dịbu before o tozie ihe otu a onye ọ ga-asị ya nwa mgbe nta ọ ga-ahụ ihe ọgọdọ gị ọ ga-ahụ ihe ya hụrụ n'elu nkwụ si ọmụ nkwụ mere mechara wụọzi igu nkwụ wuchi na igu nkwụ wụzie mkpa akịrịka ị ma ihe nke a wụ ma ihe nke a wụ nke a na nke a wụ ọmụnkwụ mechara wụọ nke a ọmụnkwụ a na mechara wụọ nke a nke a wụ igu nkwụ igu nkwụ akazie nka wụrụzie mkpa akịrịka nke a na-akpọ nka mkpa akịrịka a na- a na-akpọ ya gịnị a na-akpọ ya gịnị ee ụmụ ọnụ ụmụ ụmụ ama ụmụ ama ụmụ ama ga-asị na maazị igbo te- maazị igbo Maazị thank Igbo you imeena kụziri anyị ihe. Nsị Dayo. ebe i meena Maazị Igbo imeena.
Maazị Igbo imeena. Ọkwa nri ewu anyị ezuola. Ọka ịba anyị n'ime ọhịa. Ọkwa ị hụna nri ewu anyị butere.

ericha ya obi na-atọ ya ụtọ oge n'abalị na-ericha ya n'abalị o richekwa ya ugbu a o rukwa n'abalị ya wepụta ya wụpụtakwa ya n'ọnụ tawakwa ya ọ ya na obi na-eme ya pọlịna pọlịna igbo kwenu aka na ọzọ